n b'i fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo i sera an fɛ yan wula in na a diyara n ye a bonyana n ma eh, ne tɔgɔ de ye maro fofana dit maraka faama i nalen filɛ ka na kunnafoni min ta yan bi vraiment i bɛna kunnafoni nafama sɔrɔ parce que ne bɛ fɛn caman de kɔnɔ d'abord ne de ye kucala chambre de commerce président ye ne ye membre consulaire ye kucala yan ne ye transporteur ye n'i ko ne ka kuma o ko la c'est à dire n'i ye gari ko fɔ i ye juraw ka nafa dɔ ko fɔ n'i ye gari ko fɔ mobili minnu bɛ mɔgɔw ta a bɛɛ commerçant de ye mɔgɔ minnu bɛ don a kɔnɔ commerçant de don mɔgɔ minnu bɛ mobili san commerçant de don o ye commerce hokumu kɔnɔna ye donc o nisɔndiya bɛ ne la kosɛbɛ parce que hali bi ji fɛn o fɛn sanna minisiri ka nali kɔnɔna na a bɛɛ nafa donna juraw de kun o bɔlen kɔfɛ n bɛ monsieur le maire fo k'a waleɲumandɔn kosɛbɛ parce que mɔgɔ i tile la ni fɛn o fɛn kɛra a kɛra komi e de y'a kɛ surtout surtout anw comme transporteur an ni umaru ba danbele an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca san tan ye o bayiri surunin biye minnu bɛ feere sirakun na anw a bɛ anw transporteur de bolo anw de bɛ biye feere kalo o kalo an bɛ taa versement kɛ mairie la donc partenariat b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni mairie sera ka nin baara ninnu kɛ o ye nisɔndiyaba ye anw fɛ parce que an fana na da a la k'a fɔ an n'a bɛ ka baara min kɛ an bɛ ka taa wari min di meri la wari in a tɛ ka dun a bɛ ka don a kan ka don da min fɛ donc ni e yaalala k'a fɔ ko bi minisiri nana ka na o fila kurunbonkarili la n'o ye meri kura ye ani gari kura c'est à dire o ye nisɔndiyaba ye ne ma o nisɔndiyaba ye ne ma ee n'i y'a jateminɛ de 83 à nos jours ɛɛ Kucala n'i kun ye mobili 504 familière nin n'i y'a jɔ ni mɔgɔ kɔnɔntɔn taara ka ban n'i ye mobili wɛrɛ jɔ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ de 83 à nos jours n bɛ profiter fana ka kucala tu tigɛbaaw fo n'o ye kulolakaw ni wataralakaw ye an b'o fo mun na an b'o fo u ye saraka min bɔ dugu in kama k'a fɔ an bɛ saraka bɔ dunan o dugulen o a bɛɛ ka sɔrɔ ka dan ye an b'o sira de fɛ bi kucala filɛ nin y'a bonyana jura cayara ko kuraw bɛ ka bɔ fan bɛɛ kucala kɔnɔna na donc kɔrɔ b'a yira ko a tutigɛbaaw ye saraka min bɔ a minɛna parce que n'i y'a jateminɛ olu u bɛ saraka bɔ waati min na n'i ko gari tun bɛ taa yɔrɔ in na ou bien n'i ko ko ko mɛri kura bɛna jɔ o tun tɛ d'a la donc n'o kɛra kaban ee ka na olu fila bɛɛ kurumukalili kɛ bi o ye nisɔndiyaba ye ne fɛ donc n'aw yɛrɛ taamana aw minnu ye mɛdiyaw ye n'a bɛ yaala ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini k'a di lamɛnbaaw ma o de kosɔn wula in na n sera ka n porofite ka nin kunnafoni ninnu d'i ma ni ɲininkali min b'i fɛ i bɛ o lase n b'o jaabi an sela mɛri mɔgɔw ma an y'u ɲininka u sela ka baara in labɛn cogo di u y'a jira k'a fɔ dɛmɛbaa jɛkulu dɔw sɔrɔla u la min y'u dɛmɛ ka baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnama suwisi o y'u dɛmɛ kosɛbɛ nka u yɛrɛ ye giriman bɔ kosɛbɛ mɛ olu ka giriman in bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ka takisiw tali de fɛ n'o ye tidɛrɛli ye ale ni viɲɛtiw tali ɔ u fana ko k'u bɛ welewele k'a ɲɛsin popilasɔn bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka viɲɛti ninnu ta o de b'u permettre u ka se ka ni ɲɔgɔnnaw kɛ e fana ye ɲɛmɔgɔ de ye e ye commerçant ka ɲɛmɔgɔ welewelekan jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin commerçant bɛɛ lajɛlen ma hakaja maliyɛn bɛɛ voilà bon eh, hali sisan n bɛ segin min kan o de ye n ka kunnafoni fɔlɔ ye n ko sisan maliyɛn bi an ye baara minnu mɔgɔw ye yɔrɔ minnu ye k'a fɔ olu dilanla kucala yan u b'a dɔn k'a fɔ u ka wari taayɔrɔ dɔnna quoi donc ni fɛn o fɛn ka kan ka takisi minnu sara pour que dugu ka développer an b'a ɲini u fɛ u k'o takisiw sara pour que Kucala ka se ka yiriwa pour que Kucala ka se ka yiriwa quoi parce que Kucala n'a fɔra ko a kɛra a kun ye cercle y'a bɔra ka kɛ région ye an y'an yɛrɛ ta donc o fierté o fɛngɛ o bonya min b'an kan f'an fana ka o kɛwale o waleya quoi donc ne kɔni bɛ weleweleda min kɛ o de ye hali sisan n b'a ɲini jura kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ka kan ka ni impôt ta ye olu ka impôt ta minnu ka kan ka takisi sara olu ka takisi sara pour que vignette ko fana n bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin kucala n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen ma moto minnu bɛ yen n'u ka kan ka vignette ta an ka mairie dɛmɛ vignette san kuturu bɛɛ waa kelen ni kɛmɛ fila donc vraiment ne kɔni b'a ɲini an ka to o sira kan ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ye kucala dɛmɛbaaba ye hali sen dɔ la an ka mɔgɔ dɔ ka moto minɛna n taara n taara o sɔrɔ moto bɛ yen yanni n ka delili kɛ n ye viɲɛti ta ka d'a tigi ma pour que a ka kɛ misali ye dɔw fana fɛ hali ne y'o kɛ mɔgɔ minnu ɲɛna u n'a dɔn k'a fɔ ko an ni a tali ka kan parce que dɔw bɛna fɔ a maraka faama yɛrɛ ye fɛn min ta donc bingali tɛ an fana ka ta Donc euh, vraiment, je suis très content d'être là ce soir, toi. Voilà.
n bɔla gari kɔnɔ sisan u y'u ka haminako dɔw fɔ n ye komi o y'a sɔrɔ n bɔla faamaw fɛ ka ban n bɔla meri mɔgɔw fɛ n bɔla perefe mɔgɔw fɛ bon e de ye mɔgɔ fɔlɔ ye n bɔlen kɔfɛ gari la ka ɲininkali kɛ ko a la u ye haminako dɔw yira k'o b'u kan gari la donc n b'a fɛ ka hakilina in fɔ i ye komi e fana lamɛnnen don an bɛɛ ka jɛ k'an fanga kɛ kelen ka se k'o gɛlɛya in wuli ka b'u kan o ye mun ye o y'a yira k'a fɔ ko gari in ko a dilanna sa a ɲɛna mais poussière de bɛ wuli yɔrɔ in na kosɛbɛ ani jiko gɛlɛya fana b'u kan ani kuranko gɛlɛya donc e fana bɛ se ka welewelekan jumɛn kɛ an bɛɛ ka jɛ k'an fara fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin ɲɛnabɔ bon voilà eh, n bɛ profite tuguni yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ma f'i ye ne bɛn'o f'i ye gari fana de bɛ anw bolo gari ne m'a fɛ n ko an ni mɛri ye partenaire ye gari in entretien n'a fɛnw o bɛɛ transportɛriw de bolo transportɛri wɔɔrɔ de bɛ kucala o faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka président kelen ta n'o ye jakata jakite ye hali bi a bɔra ka kuma ani ne yɛrɛ tun bɛ ne yɛrɛ de y'a accompagner ka taa kuma yɔrɔ la donc je sais que ni an ka tɔnsigi dɔw sen fɛ e filɛ ka kunnafoni min di ne b'o kunnafoni di donc an yɛrɛ ye mɔgɔ minnu bila gari kɔlɔsili kama pour que a kana tiɲɛ mm. donc euh, an bɛ kunnafoni las'u ma mm. pour que baara in ka ɲɛ voilà bon foli de bɛ aw ye et puis n bɛ kucala bɛɛ lajɛlen fo mm. bi min kɛra kucala yan bon vraiment a kɛra fɛn ye fɛn min n'a ye kucalakaw nafa n bɛ profiter ka foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ mali an bɛ min ɲini ala ka 2022 kɛ sababu ye ka mali segin a mali kura la ka mali segin a yɛrɛ ma ka an kisi k'an tanga eh, surasi minnu tora eh, kɛlɛ la an bɛ dugawu k'u ye eh, n bɛ min f'i ye hali sisan ne bɔtɔ filɛ ne kan kɔnɔ surasi dɔ tora kɛlɛ kɔnɔ kunu kunu kunu wa kunasini kɔrɔ ne bɔtɔ filɛ a su dɔ la donc an dɔw de don donc an ka ɲi ka dugawu k'u ye dugawu min b'u kisi mais n'i kɔni kɛra sɔrɔsi ye donna bɛɛ kan bon n'i sara fana i sara maliyɛn bɛɛ de ye n'i kisira i kisira maliyɛn bɛɛ de ye ne kɔni b'o dugawu kɛ dugawu de kɛ sɔrɔsiw ye ka dugawu kɛ asimi n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ye ka kuma ni maliyɛnw ye fɛn dɔ kɔni bɛ yen ni gɛlɛya nana mali kɔnɔ surtout surtout an filɛ min kɔnɔ k'a fɔ ko eh, embargo dara, dara mali kan maliyɛnw k'u hakili jagabɔ n'a sɔrɔ eh, an bɛnkan dɔ de tun bɛ an ni CEDEAO cɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛnkan in ne kɔni b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que an ka bɔ bɛnkan in kɔnɔ parce que bɛɛ bɛ girigiri ka kumaw fɔ fɔ mɔgɔ kelen mana taa fan fɛ bɛɛ boli ka taa fan fɛ i tɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ or ni ee minɛnw bɛ ka gɛlɛya ni minɛnw gɛlɛyara ka se yɔrɔ dɔ ma i bɛ maliyɛnw ye carré kelen kɔnɔ tuguni k'a fɔ vraiment sɔrɔdasi fanga y'an tɔɔrɔ ee an kun tɛ taa an ka fɛn nin sɔngɔ kun ye nin nin sɔngɔ kun ye nin sɔngɔ kun ye nin donc yann'a ka taa o yɔrɔ la ne kɔni fɛ an b'a ɲini mali ɲɛmɔgɔw fɛ solution ka ɲini embargo in ka wuli ka bɔ maliyɛnw kan pour que o daw kana kɛ kuma fila fɔla ye quoi parce que u ye dɔ fɔ bi ni ko nana gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan u bɛna kuma wɛrɛ fɔ bon yan'an ka se o yɔrɔ ma an b'a ɲini ala fɛ ani an ka silamɛ minnu ye dugawu kɛ pour que mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ hakɛto bɛ nin kan sali ala ma